Takulandirani pano pa Hali KTV ndi mapulogalamu akuthana ndi kuthana kwa kampeni. Inutu pa Malawi pano osapanga mistake kuvotera chipani cha nkhaza. Voterani chipani choti chikuomboleni pa mavuto amene mukukumana nawo. Tapangani like, share video iyi komanso musayisiyire pa njira. Muli uthenga wakufunikira kwambiri, mutaumvera komanso aumvera azanuwo. amene azavotera mcp tizampereka kuchipatala cha mental mmene dziko lathu lino la malawi mmene likuyendera munthu kutenga voti yake kukavotera chipani cha malawi congress party ndi kuti mutu wake sukugwira akuyeneradi kupitisidwa ku chipatala akamuone kuti ubongo wake uli motani komanso ine amalawi ndili ndi nkhawa dziko lathu mmene likukhalira mcp kuchita nkhaza ndipo nkhaza sikusiyiratu Pali ma monitors a dpp amenyedwa achitidwa nkhaza omwe akagwi- akuyembekeza kuti agwire ntchito lachiwiri lino. Taonani video iyi. Sindikuvuta bwana. Musativute mave. Musativute. mukawuze azanu kumeneko Yarungane madzi. kuti kuno sitikuyesa mwamva Agreement was- Inu kuno kuli bantu athibi bora sakhe mamoni kuno. Inu kuno kufuzu sakhe mamoni kuno. amalawi anzanga kodi zisankho zikuchitikazi kodi zithera pati apolisi alipopo mdf ilipopo koma osachitapo kanthu kumangoyang'anira anthu amalawi congress party kumachitira nkhaza zika za dziko lino zikuyembekeza kuti zigwire ntchito ngati mamonita chisankho chomwe chikubwerachi kodi apolisi a- apolisi ndi a mdf ntchito yanu ndi yotani kodi zisankho zimenezi zithera motani zikupereka chiopsezo kwambiri chonde chonde chonde chonde amalawi tiye tisachitane nkhaza tokhatokha ayi sizoona komanso asilikali gwirani ntchito yoteteza zika za dziko lino kuti chisankhochi chiyende bwino chisaberedwe inu a MEC gwirani ntchito mosakondera munthu wina aliyense achakwera sitikufuna nkhondo dziko lathu lino la malawi boma lanu ngati sizidamve kuyambira lachitatu bwana chikwapu m'manja panopo wena ali pa filling station kudikirira mafuta Koma inuyo likhweru munaimba lakuti tigule mafuta G to G. Ng'ombe imene sidamve likhweru limenelo abwana, chikwapu lachitatu. A president munalamula, munaimba likhweru tidzigula fetereza kuchokera kwa opanga fetereza. Alipo akavuwevuwe akuvutitsabe kumakamuvutitsa mnyamata wanu Samu? A president lachitatu ng'ombe yosamva, chikwapu mmanja. Zilipo ng'ombe zosamva mma Nocmamu, mma mera mu, mma escom mu, mma DC office mu. Mma water board mu, mma escom mu, mma mra mu muli ng'ombe zosamva bwana. Lachitatu likhweru mwayimba mokwanira. Chikwapu mmanja bwana. Koma ifeyo takonzeka. Nkutheka chikwapu china chigwere ine ndemwe. koma takonzeka ndithu bwana a mcp zikwapu ndiye mukwapulidwa chifukwa amalawi sakukufunani voti simukuipeza ndipo simukuwina ndipo achakwera amenewo akwapulidwa chifukwa ndi mbava yokuba mumangidwa pa, pa 17 pano mumangidwa chipani cha nkhaza mtsogoleri wa nkhaza wopanda chifundo nduna zonse zakuba zopanda chikondi musanamizenso amalawi pakuti akuvotereni voti simukuipeza amalawi akufuna chipani cha dpp A Malawi akufuna mtendere. Mukuchitira nkhanza ma monitor a dpp pakadali pano. Zisankho sizinayambe komwe anthu kungotumidwa mukuachita nkhanza. Anthu a Malawi Congress Party, anthu oipa mtima, anthu opanda chifundo. Agulukunyinda, anthu oipa nkhope, anthu opanda chifundo inu. Muziona mcp ikuchoka pampando pa 16 pano. nokha osadabwa mukuyenda chothawa kwina kulikonse kumene mungapite koma anzanu a dpp akuyenda mwa ufulu apm taonani action ma videos awa amalawi Kulikonse kumene angapite mtsogoleri wa dziko lino angokuwidwa ngati mwana kapena kuti munthu wazinyera. Sakufunidwa Dr. Lazarus Chakwera. A Chakwera musazipeperese ndi chipani chanu cha MCP. Amalawi sakukufunani. Ndiye taonani mtsogoleri wa DPP kukondedwa kunyadiridwa Peter Mutharika akukondedwa kunyadiridwa kuposa mtsogoleri wina aliyense amene akuzapikisana nazo zisankho zikuchitikazi. Ndiye ngakhale inu a MCP mumati kuti mubera chisankho, chisankho simukubera. Perekani pano ku DPP basi.

Muli bwanji? Inenso ndili bwino kwambiri. Choyamba chifukwa cha nthawi ndipeleke ulemu kwa onse amene mukuyenera kulandira ulemu wanu. DPP moye! DPP moye! pamene achakwera kwina kulikonse kumene angapite akugendedwa miyala sakufunidwa nkhanza zimene mwachitira amalawi pakadali panonso muli busy kuchita nkhanza mamonita a dpp simuwina chifukwa amalawi sakukufunani ndiye muone kwina kulikonse komwe mene mungapite mukugendedwa miyala mtsogoleri wa dziko lino mtsogoleri wa dziko lino kumvetsa chisoni kumeneko ndiye muziti muwinanso mubere zisankho kodi pa 16 kapena pa 17 mukabera kuzachitika chani zomwe zikuchitika kuno pa trading ya selema boma la machinga ndi zimenezo kwavuta kuno mcp wina aliyense anthu akumenya kuno selema yavuta muzingowona kumene kufanzi a mcp akuthawa kuno selema